ndị nke m ekelee m unu igbo ndị ọma na-ege ntị onye unu na-anụ olu ya tata bụ maazị Ernest oyi ụzọ nke na-eme ihe nkụzi maka igbo na-akọwakwa okwu igbo maka na ị na-ege ntị nke ọma biko ọ ga-enyere gị aka iji were mụta igbo ụmụaka na-ege ntị ọfụma maka amachara m ekwu okwu mana unu gee ntị ọfụma wetuo obi ala unu enwe ike ịghọta ihe m na-akọwa n'asụsụ igbo maka na a sị na a tụọrọ ọmara ọ mara a tụọrọ ofeke o fenye isi n'ọhịa anyị chọrọ ka e nee anya n'ihe banyere ihe anyị na-eme n'ụbọchị tata nke bụ ọnụ ego maka na ọtụtụ ụmụaka anyị ha na-aza igbo n'ọnụ mana ha amaghị eji ọnụ ego were azụ ahịa ihe anyị chọrọ ime tata bụ ihe banyere ego naijiria ego naijiria nke anyị ji azụ ahịa n'ụbọchị tata naijiria currency a bịa wee otu naira otu naira otu a na-akpọ ya gịnị otu one naira n'onu bekee naira otu a kpọọ naira ise nke bụ 5 naira n'onu bekee anyị wee naira iri nke bụ 10 naira n'onu bekee wee naira iri abụọ nke bụ 20 naira n'onu bekee wee naira iri ise nke bụ 50 naira n'onu bekee wee naira naira narị otu naira narị otu 100 naira n'onu bekee wee naira narị abụọ nke bụ 200 naira n'onu bekee wee naira narị ise 500 naira n'onu bekee wee otu puku naira otu puku naira 1000 naira n'onu bekee otu otu anyị si ihe a bụ ego anyị ji azụ ahịa i nee anya na ego na akwụkwọ ego anyị maka na ihe e ji wee tinye ego a ka ọ bụrụ naira ihe e ji wee tinye naira na ya bụ maka na anyị dị agbụrụ n'atọ wee were ego a ego a bụ agbụrụ n'atọ bụ ihe wee ya ka mere e ji wee tinye naira mana a bịa n'ime igbo e nwere ihe anyị na-akpọ ọba ego n'iji wee maatụ otu esi wee wee otu puku otu puku ego na ọ bụrụ na gị na ụmụnne gị nọ otu puku ego ọ baghị uru na ị na-etinye naira mana otu anyị ncha nọkọrọ ọnụ anyị na-eme gịnị anyị na-akpọ ya naira ya otu puku naira maka na awụsa na-akpọ ya kudi ọ ya ka ha na-akpọ naira ị gaa na yoruba ha akpọ ya owo mana na nke anyị bụ ego ka anyị na-akpọ ya i nee anya n'ego a nke a bụ 5 naira awụsa kpọrọ ya naira biyar e dere ya ede n'ahụ ya ihe ego anyị ji azụ ahịa igbo kpọọ ya naira ise ndị yoruba wee kpọọ ya naira me- mewa ọ marun adịghị m ahụ ya ọfụma biko naira a bịa na 10 naira igbo na-akpọ ya naira iri otu o si wee dị n'akwụkwọ a n'akwụkwọ ego a naira gịnị iri ka anyị na-akpọ 10 naira yoruba yoruba na-akpọ ya naira mewa hausa na-akpọ ya naira goma naira goma ndị ị bịa i nee anya na naira iri abụọ dịka otu o si wee dị na paper otu o si wee dị ya na paper ebe a naira iri abụọ ya ka igbo na-akpọ ego a hausa na-akpọ ya gịnị naira ashirin yoruba na-akpọ ya ogun naira otu otu o si wee dị mana naira ise naira ise iri ise bụ gịnị bụ 50 naira hausa na-akpọ ya naira hamsin aadota naira yoruba anyị nwa n'onwe anyị na-akpọ ya naira iri ise naira iri ise ọ bụrụ dịka na ị were otu puku naira were gaa zụọ ahịa zụọ ahịa dịka ihe dịka n'iji wee maatụ ihe i goro n'ahịa ji i goro n'ahịa bụ narị asaa kedu ihe ga-abụ ofu ego gị ego gị ga-afọ n'aka onye ahụ ga-abụ narị atọ narị atọ ya na ihe m na-akọwara gị bụ na change ị ga-enweta n'aka onye ahụ narị naira atọ ma ọkwa na narị ego atọ narị ego atọ otu otu anyị si a- eme gịnị nwantịntị oge ụmụaka anyị enwee ike ịmụta ihe ndị a ihere mmadụ na-eme anyị ihere enweghị ike ime anyị maka na gịnị na ụmụaka anyị nwere ụbụrụ ha ga-eji wee mụta ihe mana ọtụtụ n'ime anyị akpọghị ya mkpa wepụta onwe ha kụziere ụmụaka ọ nwere otu ọ dị igbo ndị ọma na-ege ntị udo dịrị unu